Trí, dó, haon, náid, beo. Dia dhaoibh, seo Brian ag léamh na nuachta arís as Nua Eabhrac, Meiriceá is dócha, ar an dóú lá déag, mí Dheireadh Fómhair dhá mhíle is a cúig déag. Dé Luain atá ann, Lá Chríostóir Colúin, agus fágann sin nach bhfuil seachadadh poist inniu, ná scoil, sa scoilcheantar seo cibé, agus níl tada eile le rá agam faoi sin. Tá an. Aimsir go hálainn, aimsir fíor-fhómharach amach is amach atá againn, an ghrian ag taitneamh, an spéir gorm agus an teocht sna luathseascaidí déarfainn. Sé sin, lá foirfe fómhair atá againn anseo. Tá mé ag labhairt go príomhdha inniu faoi phíonós an bháis. Ceist achrannach atá ann anseo sna Stáit Aontaithe mar tá stáit ina bhfuil píonós an bháis curtha ar ceal agus stáit eile mar Oklahoma, Texas agus Virginia ina bhfuiltear lánsásta daoine ní hamháin a dhaoradh chun bháis ach a bhású. Cibé, baineann an fhadhb reatha le rochtain na ndrugaí agus an deacracht atá ag na stáit teacht ar na cógais cuí. agus mar gheall ar an moill atá orthu tá na Stáit ag righniú, sé sin ag cur moill ar rudaí, agus ag seiftiú, sé sin ag fáil timpeall ar fhadhbannaí, agus iad ag déanamh coimhlint faoi na. cógais bhásaithe. Tá Cúirt Uachtarach na Stát Aontaithe tar éis cógas conspóideach a cheadú i mbásuithe in Oklahoma. Ach in ainneoin sin, tá na stáit ina bhfuil pionós an bháis i réim á fháil níos deacra básuithe a chur i bhfeidhm Agus iad ag déileáil le deacrachtaí ag baint amach cógais bhásaithe agus ag úsáid i gceart, em, na cógais bhásaithe atá acu a fhad agus atá siad ag úsáid cumasc nó teaglaim nua drugaí chun na chun na príosúnaigh a mharú. In Texas agus Virginia, tá réiteach gearrthréimhseach seiftithe acu trí dhrugaí a mhalartú lena n-úsáid in instealltaí marfacha. Tá Ohio agus Nebraska tar éis iarracht a dhéanamh na cógais a aimsiú thar lear, ach dúirt an bhainistíocht bia agus drugaí go bhfuil allmhairiú na ndrugaí seo in aghaidh an dlí. Mar gheall air seo, tá básaithe in Mississippi curtha ar fionraí fionraí i mí Eanáir mar gheall ar chaingean dlí feidearálach ag tabhairt dúshlán an chleachtais cocktail trí dhruga a úsáid, leanfaidh an mhoill seo go dtí an bhliain seo chugainn nuair a bheas cás cúirte i mí Iúil 2016, agus in Montana tá breitheamh tar éis an stát a thoirmeasc básaithe a chur i bhfeidhm ag rialú nach bhfuil ceann de na cógais, a bheas siad ag úsáid ag cloí leis an dlí stáit a bhaineann le

an dlí ag leibhéal reachtúil, agus an t-am ag dul ar aghaidh, dar le roinnt scoláirí, tá instealladh marfach ag éirí níos castaí agus níos deacra agus mar gheall air seo chuir Oklahoma bású Richard Glossip ar fionraí agus ní fios Cén uair a chuirfear an fear chun bháis? I scéalta eile, tá fadhbanna ag Flint, Michigan lena n-uisce. Bhí sé ina scéal mór bliain ó shin nó mar sin go raibh Flint, Michigan ag. Cúlú as córas uisce Detroit chun a n-uisce féin a úsáid, ach idir an dá linn is cosúil go bhfuil a n-uisce truaillithe sa chás seo le luaidhe. Tá, tá sé ina shuanbhruith, más ceadmhach dom labhairt go meafarach, i Iarúsailéim agus tá. Iosrael tar éis polaiteoirí ar cuairt a thoirmeasc cuairteanna a thabhairt ar roinnt áiteanna naofa. sa chathair achrannach sin. Labhair mé faoi Volkswagen seachtain nó dhó ó shin agus an chaoi ina. ina ndearna siad iarrachtaí an ciorcadú ina gcairr a athrú ionas nach. mbeadh ríomhairí in ann fáil amach go raibh na cairr ag sceitheadh múchgháis. Bhuel, idir an dá linn, tá rialóirí tar éis an dara fiosrúchán a oscailt, ag rá ní hamháin go raibh córas amháin cláraithe chun scrúduithe a sheachaint, a shárú, ach go raibh an dara córas leictreonach sa charr cláraithe chun scrúduithe sceithgháis a shárú agus baineann seo le rialaitheoir sceithgháis sa charr agus de réir a chéile. Is léir gur gur scannal uafásach amach is amach atá i gceist anseo, leis an gcomhlacht Volkswagen ag sárú na. dlíthe timpeallachta scun scan. Is deacair an comhlacht a fheiceáil ag tíocht as seo gan na scórtha billiún dollar a chailliúint ach feicfimid. Tá an scannán amach faoi Steve Jobs, an fear. ach a bhí i gceannas ar Apple le fada. Is pictiúr casta coimpléascach é an scrúdú seo, ach dioscadh maith, mionscrúdú maith, ar an gcarachtar agus ní nach ionadh, Michael Fassbender, an t-aisteoir clúiteach atá freagrach as an léiriú iontach seo a dhéanamh de Steve Jobs. Tá an Met anseo i Nua-Eabhrac ag cur taispeántas ar siúl faoi faoin Shean-Éigipt, an Ríocht Láir, agus an rud is ion iontaí faoin. thaispeántas ná an chaoi ina bhfuil na em. na rudaí sa taispeántas andúchasach, eh. coimhthíoch, ach ag an am céanna inaitheanta. sé sin níl siad aduain sa chaoi a cheapfá agus an méid sin ama agus spáis idir muide anseo i Nua-Eabhrac agus Éigipt na lár-ríochta. Bhuel, sin an méid ón nuacht. Don lá inniu, idir an dá linn, guím lá maith oraibh go léir agus tá súil agam go mbeidh muid ag caint le chéile arís sar i bhfad. Idir an dá linn, go gcumhdaí Dia sibh go léir.